Fáilte isteach go dtí Scéal an Lae, is mise Mairéad agus seod scéilín faoi leaidín a bhíonns i gcónaí ag pleidhcíocht. Bhíodh Séimí i gcónaí ag spraoi Nuair a bhí sé leis féin, ba bhreá leis cairde nua a chumadh agus cluiche a imirt leob. Ach má bhí timpiste ag Séimí, ní air féin a bhí an locht. Ní mise a rinne! a deireadh sé. Lá amháin, bhí sé ag ligint air féin go raibh sé ina mháistir ar an sorcas. Anois a róin, a dúirt sé, Caith chugam an liathróid? Suas, suas, suas leis an liathróid agus isteach thríd an fhuinneog, ansin chuala sé glór Mhamaí. A Shéimí! Ní mise a rinne, arsa Séimí. Is ar an rón atá an locht. Rón muis! arsa Mamaí. Nach bhfuil mo dhóthain le déanam agus Mamó ag teacht ar cuairt amáireach? Ar ball, rinne Séimí carn mór bréagáin sa seomra suite. Anois, a mhoncaí, a dúirt sé, suas leat go barr an tsléibhe. Suas, suas, suas leis an moncaí. Anuas, anuas leis na bréagáin. Ansin, glór Mhamaí. A Shéimí! Ní mise a rinne! arsa Séimí. Is ar an moncaí atá an locht. Moncaí muis! arsa Mamaí. Tá an áit curtha thrína chéile a'd agus Mamó ag teacht ar cuairt amáireach. Ar ball arís chonaic Séimí na cácaí beaga a bhí déanta ag Mamaí. Anois a fhir ghrinn, a dúirt sé, cuir na cácaí seo ag eitilt. Ach ansin, A Shéimí! Ní mise a rinne! arsa Séimí. Is ar an bhfear grinn atá an locht! Fear grinn muis! arsa Mamaí. Suas leat a chodladh anois agus ná cloisim a thuilleadh scéalta móra uait. Suas chuig a sheomra le Séimí. Scéalta móra muis! a dúirt sé leis féin. Ní ormsa atá an locht! I lár na hoíche sin, nuair a bhí gach duine ina gcodladh, isteach sa teach le trí cinn de eilifintí beaga. Ar maidin, dhúisigh Séimí de gheit. Bhí na heilifintí beaga ag léimt ar an leaba agus bhí gleo an deabhail acu. ansin, A Shéamaí! Ach a Mhamaí, ní mise a rinne, arsa Séamaí. Is ar na trí eilifintí beaga atá an locht. Eilifintí muis! arsa Mamaí. Glan suas an áit seo, anois díreach! Ghlan Séamaí a sheomra ó bhun go barr. Anois, arsa Mamaí, tá do chuid bréagáin caite ar fud na háite Pioc suas iad sula dtagann Mamó. Ach bhí na heilifintí ag iarraidh spraoi. Stopaigí! a bhéic Séamaí. Anois díreach! Suas leis an liathróid. Suas. Suas. Ansin, A Shéamaí! Ach a Mhamaí, ní mise a rinne! arsa Séamaí. Is ar na heilifintí beaga dána sin atá an locht. Eilifintí muis! arsa Mamaí. Féach ortsa, tá tú lofa salach. Suas leat isteach san fholcadán, beidh Mamó anseo nóiméad ar bith. Ach bhí na heilifintí fós ag iarraidh spraoi. Stopaigí! a bhéic Séamaí. Anois díreach, a deirim! Más é bhur dtoil é. Ansin. A Shéamaí! Siad na heilifintí beaga a bhí slabáil san uisce a Mhamaí, arsa Séamaí, ní mise. Tú fhéin agus do chuid eilifintí, arsa Mamaí. Nach bhfuil 'fhios a'd cé tá teacht inniu? Ansin. Ding dong! Mamó! A bhéic Mamaí. Ach ní Mamó a bhí ag an doras. Trump, trump, trump! Ach Mamaí Eilifint! Mamaí Eilifint? arsa Mamaí. Trí cinn de eilifintí beaga? Dúirt mé leat é, arsa Séamaí. Dúirt mé leat. Agus an rón chomh maith, arsa Mamaí. Agus an moncaí? Agus an fear grinn? Bhuel, arsa Séamaí. Bhuel, arsa Mamaí. An lá dar gcionn, nuair a bhí Mamaí agus Mamó ag ól tae sa ghairdín, bhí timpist eile ag Séamaí. Stop sé. Bhreathnaigh sé ar Mhamaí. A Shéamaí, arsa Mamaí. Is mise a rinne, arsa Séamaí. Is ormsa tá an locht. Rinne Mamaí gáire. Rinne Mamó gáire agus rinne Séamaí é féin gáire. Agus d'fhan an gáire sin ar a bhéilín ar feadh an lae agus ar feadh na hoíche go léir. Agus sin deireadh mo scéilín-sa